ehe ọhaneze na-ege m ntị ekelekwa m unu ọzọ aka m otu original keke maara ahụ ị maara amaara Em, anyị sị na anyị ga-akwalite omenala igbo ihe ome niile ejiri mara igbo ihe niile anyị na-eme n'ala igbo gboo mere anyị jiri bụrụ odogwu na anyị ga-agbachitakwa ya azụ ka e mewekwa ya ọzọ o original keke maara ahụ ị maara amaara Em, nke a- nke oge a anyị na-etinye ọnụ na ya bụ ụmụ efere na ite na agọ na ihe ndị ọzọ eji eri nri gboo kenụ ebe o jewe gịnị mere ya gịnị mere efere anyị gwanụ m efere anyị ji eri nri oge gboo ochiri ọkụ gịnị mere ọba Eh? gwanụ m gwanụ m ihe merụ ite adụ ọdụ ihe a na-asọ nsọ gịnị kpatara na igbo agaghị eji ọdụdọ mmiri achọwa mmiri ọzọ gịnị kpatara na igbo agaghị eji ochiri rie nri ọzọ gịnị kpatara na igbo agaghị eji ọba ṅụọ mmiri ọzọ gịnị kpatara na igbo agaghị eji eku kpagharịa ihe e siri n'ọkụ ọzọ ekelekwa m unu ndị mụ na ha nọ n'azụ tinyebenụ ọnụ tinyebenụ ọnụ na iwe na-ewe m iwe na-ewe m dịka m si ekwu gaa n'ilu amaazị a sị na nwatakịrị ikwu okwu ọ bụrụ ịkọta n'ihu ndị okenye okwu eziokwu gị mama ọbụla ma bụ ọbụla ma ọ bụ ha bụrụ ụmụaka dịka m si ekwu a sị m na ụmụ ife a gasị ọgọ ọba ụmụ ife a gasị olden days a na-eyuzi olden days ọ dịkwa mma mana dị ịmara otu anyị si nọ kịta Ee. ọsọ fọ generation na-agbagote new thing a na-apụta so ite melụ ụmụ ya nwoke em plate e ji wee tụtacha ndị nke a bụ na maka health health so maka ife a bụ ife a kpụgasịrị ya akpụgasị ife ife egwu egwute n'ana eji so

sọnsọ ihe anyị kwesịrị ime bụ iwulite ya n'ụdị ọ ga-adị ọgọ n'anya ọzọ ndị ọcha bịara tieri anyị anya buru ngwa ngwa ha rụrụ na be ha butere anyị mee ya sị na ọ dị mma na ọ ka ọ ka nke anyị jụọ apịa onye gbasatara igbo na-ana n'iyi

anị ka e gwutere ya a na-egwuta aluminium n'anị a na-egwuta ee, silver steel n'anị na diamond ee kekacha ha naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ anyị bịa pụta gaa n'ebe ha na-akpụ ite adụ eji ebu mmiri n'Isiagụ ndị gụrụ nka na gaasị aha eme n'ụlọ mahadum eme ihe akwụkwọ tinye n'ime ya bụ ha ụdị ọgọ bụ ha ụdị oge ahụ dee ya ihe ọgwa ga-eme ya agwa dị iche iche mee kwa mụrụmụrụ na-atake atake dị nwere ike ma mmanụ i wee were ya sikwa nri ọzọ o nwere efere karịrị ochiri ihe niile ndị ọcha kpụ agụrụ akpụ ọkwa na-azọ ceramics eje ote asị na breakable plate na-asụ nka nkọ iwere amaghị omiri ọkwa ofu ihe ka ọ bụ ya na ochiri naanị ihe anyị ga-emenụ bụ a kpụgharịa ochiri eme ya ka ọ dị n'ụdị n'ụdị ndị basa basa na ndị dị ọkụkọrọ ndị nwere ike na ndị enweghị ike ndị ga-adọrọ adọrọ na ndị na-atọ atọ atụọ ya na

si m na nke anyị mere ka nke anyị mee nke ọzọ o nwe onye ka igbo ma ihe ka ọ maka na ọ maka na agwọ hapụrụ ihe dị ogologo ọ ga-amụ jee mụọ ihe dị mkpụmkpụ ọ gịnị mere ndị igbo gịnị na-eme anyị ọ original keke man na-ekwu ị nọchie m ụzọ tutu oge original keke man nọchie ya ụzọ n'ikwugekwa ihe m na-ekwu bụ unu ama na ite adụ eji agbanye mmiri mgbe ochie na e nwere ike kpụọ nke ga-abụ nke ga-ebu ibu ha ka nnekwute

asị m unu kwadonu ome niile ejiri mara igbo asịrọkwa m unu e kwuo omenala ị mara ndị ụfọdụ bụ ha nụ ka a sị omenala ha aga n'ime obi ha para omenala ahụ jee n'ụlọ ofu nwoke dibịa jee dowe ya ebe ahụ sị na ọ ihe ndị dibịa ma ọ na ọ ihe ndị na-ekpere arụsị omenala enweghị ihe gbasara ya na arụsị Onye- o- ihe niile anyị anyị na-eme n'ala igbo ejiri mara anyị bụ ihe bụ omenala ka anyị si eri nri ụdị nri anyị na-eri ụdị akwa anyị na-eji ụdị ụdị ụdị ụdị ihe ọ bụla ejiri ma ndị Igbo ma ụzụ anyị na-akụ gịnị na bụ ome ejiri ma ndị Igbo Ya bụ. Igbo alapụgo omenala mebe omume omenala. mebe ome n'elu ana wee hapụ anyị gbara anyị ọsọ Eziokwu my brother. mgbe gboo a sị na onye em, ọkụ onye arụ a na-achụ ya ọsọ onye mee arụ achụpụ ya n'obodo ọkụ ya nọ. Ọfụma. ọha mezie arụ ka e ga-eme a ga-achụpụ ọra onye ga-achụpụnụ ọra ya bụ na n'ala Igbo ọra mere arụ ala Igbo hapụ ọra gba ọsọ anyị merụrụ anị anị gbara anyị ọsọ ya bụ anyị na-achụ ya n'azụ a ga-edoziwu ya a ga-edoziwu ya agwara m unu ihe niile mebiri a ga-edoziwu ya o original keke man na-ekwu ihe m na-ekwu okwu ya bụ ka anyị jenụ je dozie Igbo ka ọ dị n'ojo

ozi ọma anyị nwa anyị bu agagharị bụ sị kpọchitanụ ome ndị Igbo ka anyị nwee ka anyị si eme ofu mbọsị unu ga-afụ m yiri akwa yipụ ite nke eji mara Igbo nyipụ ya ite nke eji mara Igbo ekelekwa m unu ọzọ a sị m onye jiri ya zelụ ya gazielụ